ụmụnna o doo n'anya ugbula aka shi ome ebere na ji ekwu akwa akwa a na mara shi ụwa kemgbe ebe ka anyị ndị be ka anyị nwere ilulu eji ashi ome ebere ejila ekwula akwa akwa ome ebere ejila ekwula akwa akwa ahụ fọrọ nene onye mere na mmadụ ebere ekwesịghị nọ mmakwara ala ekwesịghị ikpe ikikere eze chi a achịkwa na amara na chileke jemara ole ndị ichie na jemara ole elu na ala ejere ole chukwu okike ile mara anya ole ihe eme m mma m jiri obi ọcha mere na onye herịkpa ya eji herịkpa kwụọ m ụgwọ ọrịa nna mma ndị be ka anyị na ndị ishi jụrụ ya ajụ ashị hụ ome ebere ejila ekwula akwa akwa mana ihe na-eme ugbula aka edo n'anya shi a ndị mere ebere ebekala ahụ onye mma na ọnwụ na-ana akwa maka chileke ekere m aga abụọ onye jiri obi ya mee na mmanụ ihe kpụọ na ji erugo akwụ ugbula aka ọ ga-echa mama nwụ n'anya ya ma akọ nna gị ị mara na ndị nwe m ime eji akala gị ụka ndị ụfọdụ ọ ma anyị ma ma anyị ma ma o doo anya nna ọmara ji jụọ mara ịma na ka eji ọtịrị ee ndị nwe m tupu m aka m ịmara na akpanye eji eme ya nga ị ga-achụ na maazị dị ọchị amada ụmụnna gemanụ ntị otu nwaanyị akpọrọ mmachi ugwu mamachi ugwu ahụ ọ mụara ụmụ atọ ụmụ atọ ahụ ọ mụrụ ndị nwoke abụọ na ya otu nwaanyị mana di nwụnana ya ngwa ngwa ya wụ nwa agbọghọbịa di ya nwụ ee mma ahụ di nwụnana ya mama aha di ya nwekwa na mbara ala nga ọ baara baa mbara ala eju elu ju ala atinye aka gemakwa m ntị ị na-awa ahịa m kọkarala gị ị mara na ụmụnna onye di nwụnana ngwa ngwa ya mbara ala ya na-akọ ugbo arụkwa n'ọrụ emeghe ndị rịa nha gemakwa m ntị o orula mamachi ugwu ahụ ọka mara nka ya aka ịma ka ịma ka ịma ya akpọmawanye ya di ya eji ele ya ọrịa eji azụ ahụ arala ya ha elekwa nna ya ụmụaka ya shi ngwa m were ubi ya ka ịnụ ama ebe werekwanụ ka ịhụ na ebe ya na-akọ ya japụ ji akwa onye hụ ya ọnụ ubi ahụ enye onye hụ ya mbara ala ahụ shi were ọhịa m jiri setụlụ gị ihe ọ gwara ya wụ ngwa gụọ ụmụaka gị werekwanụ n'oke kọma ọnụ japụ ebe m aga ahụchafụ ozugbo mbara ala gemakwa ntị ụmụnna ome ebere kwugasị akwa akwa ugbu nwaanyị agbakena n'aka ịga ya agwakwa ndị nga ahụ shị adịkwa ama amawo mbara ala m nyere nwaanyị na ụmụ ya na di ya na ezinụlọ ya shi nwo ji gbama japụ arịkwada shi m nyere nwa ya enye nwa ya shi nwo werechaa ihe m nyere nwa nwa ụlọ anya ji ya gbara ma japụ werekwa kọrọ ma ihe n'ime rụọ ọnụ rie nụ arịhụ mbọda mana ma ọ wụrụ ụmụ m toli arachọ mbara ala nwa bịa were mbara ala gema ntị ihe nkwakọkọrọla gị ihe wụ o mega ebe ka ya nye ebere iche iche o ọwụkwa na ana akụkọ ke m kọkọrọla gị o mega ozugbo ebe na gema ntị kpa ihe a ji emega ndị nwe m nne nwaanyị ọ nakwala azụ na ụmụ onye ka ọzọ kwanụli ara ya nwa ọrịa nwa mma ahụ ọrịa a werekwana mbara ala ahụ eji agbajapụ eji ya arụ ọrụ ugbo kụọ nkwụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche oshi ndị ahụ ewere ka ihe ụmụ ya jikwa na-eri nwaanyị ụmụ ya anato nnatoho akpa etoho ara ahụ ndị nwe m o nwaanyị akaekwana ọ kaela anụ arị ma ọkpọ ụkwụ ọkpa arị ma anya ọkpa mekpanụ ka okwufu ọ na wụnụ very old woman arịkpanakwa o jiri mana ihe na-emere ya na-ewu ụmụ ya ndị ahụ na-etoli aya akọgarala ṅụ akụkọ ọrịa nha ma papa ṅụ jiri dị gas ma papa ṅụ jiri hafụ ya nwụ kpa ya jikwana ahụ o jiri zụọ ṅụ kpa ya jikwana were ọnụ ubi ole na ole na ole nye nwaanyị ke na ezinụlọ ya shi ṅụ ji gbama japụ ee ma ṅụ na-etoli ara chọrọ shi ṅụ chọrọ ịrụ ya ṅụ chọrọ iwere mbara ala ṅụ jema were mbara ala gemakwa ntị di nwaanyị ahụ anwụọla ma di nwaanyị ahụ nwụrụ ya anafọ nwaanyị abụọ ndị che akwa otu onye nyere nwara ya ala shi ya were ịgbamajapụ lerema ụmụ mana mbara ala awụghịkwa ke ya ụmụ nwaanyị nwale eto nnakpa etoro ha nna jemakpa m ụmụaka ndị ke ọzọ ahụ nwụrụkọrọ ahụ shi ala mama anyị na ala papa anyị nna ụlọ ji agbagajapụ kemma mbalakeshi kemma afọ ole na ole anyị chọrọ iwere ihu ya ji ya developụ oji arụmọrụ rịa ṅa ndị nwe m o akwụtụkwọ akpụọ nsogbu adahụ elu na nwa ala ya adama uto dị ụdata onye nwe mbara ala mama ṅụ rịkwa ndụ mama ṅụ wụ onye a nyere mbara ala shi ji gbara majapụ ọ rịbekwa ndụ ọ nwụbekwa ọ kpakwa ụkwụ na aka o kwugabekwa ụka o ya shi aya gị ikwu na ya gị kanụ ụmụ ya ha etoola ndị ke nwaanyị nwekwana mbara ala ha etoola isi evula na ke nwa mkpi chisọkogbuo hụ ya evula ikere ya kpogbuo gemakwa ntị nwaanyị ekwanụ nwe mbara ala arịkwana ahụ ọ na-akpachi ugbu ọ kaala nka rịkwanụ ka o kwugacha ugbu mana ndị amanụ ndị n'ime obodo amaracha na shi aya wụ onye nwe ala anyị na mere n'ewu ụmụ ka onye ka a dachiri ala da eliziri ala tu akpa ala ego akachiri n'ike karịa ụmụ onye ke nwe ala orijinali ndị ke nwe mbara ala nyekwa ege m ntị anyị arịkwa fikshọn ọ wụ ndị ke nwe mbara ala kwanụ akafu ụrụṅụ mana wụnụ to kere ndị ke ebila obibi mbara ala ndị ke anabịa nọchi akwala ụmụnne anyị a anyị anụna kpa nna o jiri lee mama anyị enye aka a na-ahụcha anyị kpa ahụ anyị iriri anyị hụ anyị anụkwana kpa mama anyị jiri nyefee nna ala shi nọkọrọ m ọrụ ọrụ m ọrụ mana ugbula ka anyị chọrọ nwa mbara ala anyị kerere nwa ụfọdụ jikwana ụfọdụ rụọnụ ụyọ lejiekwana onwe anyị anyị na-aba ala eze arịchakwanụ ka anyị kpogbu mana mbara ala awụnụ ka anyị ọkwado eji ngwanụ na anyị hụnụ na anyị ya anyị jiji rụọ ha anyị chọrọ ịrụ ndị ka epe ego ụmụnna achị kpọrọ nwokwu nwa isi ala nwe ike erelize ala onye kara o maka papa nwa ha nwụrụ papa nwa ahụ kwụrụ ụgwọ mbara ala ahụ ma họrị ndụ debakwa ntị ma ndị obodo amaracha na ka iwe chukwu onye nọ na-eme kpukpukpukpu ihi na ndị keba nne ka osikapa kee agwa kee ọka kee nta kee imo kee ego asha bara ha eze onye akakwala onye ekwukwala onye emepekwala tọpiki onye akpegakwarala nwa ọnụ onye akakwala chọwa onye nwe mbara ala ụmụaka eshikishia wụọ agụ ka emega emega ụmụnna ihe m na-akọgarala ka ọwụ nene a nwaanyị na ụmụ ya na-ahụ ndị akpọgarala ndị uwe ojii awụ na-ahụ ndị apụgagaga awụ na-ahụ ndị nyega nsogbu ee mana ka nna gị bụ mmiri nọrọ bụrụ opi ụgbọgọrọ ebe mmiri nọrọ bụrụ opi ụgbọgọrọ ọwụ nene ndị ka ịbara eze eje ma kpọọ onye dibịa ọwụnụ ndị dibịa were ọgwụ awụ ọgwụ were nshi la aja wụ nshi la aja lima ma sachaa ime mbara ala ndị ahụ e nyere ṅụchi ṅụji n'ọrụ ma ọrụ chi akwa chi akwa ehi na amara namchi ụfọdụ n'ime nnu nwere ike jụmachi nini mere edehụ ya akwụkwọ nini mere abịaha aka akwụkwọ nini mere ee e, ahịa ahụ mgbe ome ebere jiri bịa dụọ ọ ga-egbo mma elu ụwa ala ọsa ndị nwe m enweghịrị barịsta lọya enweghịrị kọọtụ o nwedị ndị uwe ojii ji ekpe ikpe ala ọ bụ onye eze ndị nze na ndị ọzọ awụ ndị eji amaghị emego obodo awụ ndị eji akpa ego ọnụ obodo na chukwu ma ahụ ndị nwe m emerụbeghị n'ala anyị ka ejiri merụ ala ma ahụ enwere ụmụnne enwere mmụọ dị iche iche ndị ndị mma na-eji eze eze ee nwaanyị fụ ọgbọ gbaa chili aka ya chichileke hulegwuo mmụọ eji kpam ụgwọ mana ugbu a ndị mma na-eji n'okpere lalụsachi ozugbo ihe ndị ahụ ejiri himachi obodo mana ọ wụhụ tọpik anyị jiri bata ya ọwụ isiokwu ka anyị ka bata ndị nwe m ya afụ ashị o nweghị nga a bịara aka akwụkwọ ya ọnụ nwaanyị na ibe ya ezinụlọ na ezinụlọ bi udo ọ rị mma onye ke enye aka na-ele ụmụ onye ke onye ke kwanọshọ ngwa ebe ị megarala m ihe ọma ekpa ngwa were ke le amakwa n'anya rụrụ m ọrụ kọrọ ma japụ gbara ma japụ gwụrụ sọrọ ma nkwụ gị zọrọ ma nkwụ gị mere ma yara gị mma mma ụmụ na-atụlighara nna abịa bịa were ya mma ahụ anya ma ashị afụla ahụ ndụ nna afụkwana ya wụ ihe akpọ ome ebere ọpara nwaanyị ka e nwe ala na ụmụnne ya ndị nwoke abụọ naanị ka ọ mụrụ chi akwa na otu nwaanyị nke ọpara na nke nwaanyị abịa dị mara na ndị ada na be ji ya eme anyị agị ikwe na anyị agị ikwe nwujeje mee gị ọmụ ime mbara ala ndị ahụ mama ṅụọ na papa ṅụọ nwe nyere ndị ejiri mara majapụ ruo nga ahụ ke nwoke azọrọ achịrị ke nwaanyị azọrọ ọzọrọkwa na ọzọrọ n'ime ụmụnna ihe m gbaga gị mmụọ mere abala nnọ ke nwoke ene ke ọpara jee mara jeje ile ala papa ya anwụpee ya anwa ka emega emega ke nwaanyị kwanụ ọ n'ute ọrịa ugbula aka a na-ajụchi nene mega nwanne ya nwoke ka ọzọ a na-jee chukwu ụmụnna a nna mara na shima agbaela n'izu oge mbụ ya na-eje na anawu chukwu mana ugbula aka amama m kpa ndị mmanụ ji ejega ejega ke nwoke ka o wede eje chukwu shi eje ma ahụ emega nga ṅụ eje nga nwa onye dibịa gba afa onye dibịa ka gbafu onye dibịa gbachi wọ marakwala shi ha nwụ taa na echi ụkwụ ha bakwara mbara ala ahụ ma mama nwere ụbọchị ndụ ọpara ya nwụrụ mama nwere ụbọchị ndụ ada ya n'ute ọrịa ya wee o mere ebere ụmụnna o mere ebere na bega akwa anya mmiri akwa ugbula aka kara ndị mmanụ ụmụnna onye na-eme ebere ya marakwa kpa o ji ga-eme ya ga mmanụ na-agbalị izu ga-amara nga ị nọ anọ mara kpa eji kwukwu kpọọ ndị akaebe mara kpa eji abịa ya ka ụwa agbanweekwala azọrọ m onye ahụ alaala ndị nwe m nio ee awụkwachi m onwe m kaka ya ka ga-awụ m sentị ihe m kọgarala gị gị ma the depth at which people can go to merụọla mmanụ ibe ṅụọ mechie mmanụ ibe ṅụọ anya ha ụwa aka e nwere onye mara na nwere this type of experience ya wụ onye hụrụ kpa mere nga ṅụọ e nwere onye mara na ihe emega ke m kọgala gị gbasara m a m jiri kọla gị ahụ ka o ji gara na amara m shi e nwere ọtụtụ n'ime ndị mmanụ fesigakwa such challenges fesigakwa such things aga ama kpa eji ga eme eme ma anọchi ndị nwe m omegbu mmanụ omegbu ibe ya ahụ arịkwarala ya mma o nwe ihe a kpụrụ ilu a shị omegbu ibe ya ahụ arịkwarala ya mma gị wụ onye mega emega gbajie anya onwe m onye mega ya nachi ah anyị mee ya Chineke mara na ọ oh, my friend ee eh, eh, ọ nwoke kọmazụ na ọ mara gị ma onye kpọrọ gị ugwu ya la ma ọ ga-adịla gị azụ na ọ mara gị ma onye ugwu ya la ma ọ ga-adịla gị azụ ụwa kpụgharịala ụwa emebisachana aka ga m e, ejidere m mmefu ala onye nyere shi e, ejidere m shi ahụ na uke ya be true to God ya dụ m ishi chilima aka ya elu kpọma Chineke kpọma aja ala true to God anyị ahụ gị ka ga-ahụ uke ya ọ marakwala ijukwu jukwu ha uke ya mekwala m amara ihe i chere gbasara akụkọ m kọrọla gị o me ebere ejila ekwula akwa akwa ebe ka anyị chee ah, shahi maazị dọji mma gị nọ nga taa ha akpọ ya o tamada nga m ga-akọgarala gị ya o jiri mee o ji gaa ma mma iji gawa aya echezọkwala iso m bịa aka igwe follow me on YouTube ma gị na-enwe akụkọ nga ọ gbatịrị agbatị ụmụnna mma mma anyị akọrọ ma n'ụwa